Leithscéal?
Bhuel, d'fhéadfainnse do chlár a dhéanamh fhad's a bheidh tú imithe. Dá mbeadh tú ag iarraidh.
Bhuel, níl a fhios agam. Braitheann sé ar Sheán. Tá a fhios agam, ach is fiú é a thriail.
Bhuel, déanfaidh mé mo dhícheall. Ní bheinn ró-dhóchasach. Tá aithne agat ar Sheán.

Ó, níl fhios a'am. Ach tá sé socraithe anois, nach bhfuil? Bhuel, murach gur ghabh sé leithscéal liom ar maidin, bheinn cinnte go raibh fuath aige dom. Bhraith mé gur cheap sé nach raibh mé maith go leor mar athair. Ara, ní shin é chor ar bith é, Phaidí. Nach bhfuil sibh an-ghar? Bhuel, céard atá ag cur isteach air mar sin? Oh, Jesus!

Ceapann Tom go mbeidh comhluadar aige ar an saoire seo agus níl mé in ann déileáil leis. Agus céard tá tú ag gabháil a dhéanamh faoi? Tada, it's out of my hands now. Níl a Jack.
Breathnaigh, tá bealach éasca timpeall leis seo ar fad. Oh yeah?
Téirigh leis.
Céard? Ach ní féidir liom, Rita, nach... Céard faoin mbialann le n-oscailt? Níl aon chall dúinn an bhialann a oscailt chomh luath sin. Is féidir liomsa fanacht go Nollaig má thograíonn tú.
Dháiríre? Bhuel, tá sé suas agat féin anois, ní chuirfidh sé isteach ná amach ormsa. Ní féidir liom, Rita. Tá's agam go bhfuil tú ag iarraidh oscailt. Jack, tá rudaí ar an saol seo atá i bhfad níos tábhachtaí ná do chuid oibre. Agus sé do shaol pearsanta ceann acu. Yeah, bhuel, ar a laghad ní ligeann do chuid oibre síos thú. Anois, ná bí stuacach. Níl gnó ar bith ar an domhan seo gur fiú titim amach leis an té a bhfuil tú i ngrá leis mar gheall air.
Céard faoin gcaifé? I mean, má imím. Nach dtabharfaidh mise aire dhó sin? Ná bíodh imní ar bith ort, níl ann ach coicís. 'S nach bhfaighidh mé Vanessa agus Robbie le cúnamh a thabhairt dom.
Bhfuil's agat, Rita, sílim go bhfuil an ceart agat. Tá. Anois, tabharfaidh mise aire dhon súp agus téirigh thusa amach agus labhair le Tom. Sula mbeidh sé rómhall.
Yes, madam.
So, an bhfeiceann tú cé chomh éasca is a bheadh sé? Thig liom sin a fheiceáil.
Ach ag an am céanna, Tuigim go bhfuil sé deacair ort cinneadh mar sin a dhéanamh ar an bpointe. Cé go bhfuil an plean aisteach, to say the least, mar sin féin sílim go bhfuil gach rud clúdaithe agaibh. Tá mé cinnte go n-oibreoidh sé. Come on, a Sheáin. Más é do thoil é.
Má tá tú ag iarraidh a dhul an oiread sin, ligfidh mé duit an cúpla seachtain saor a thógáil. Just socraigh eadraibh féin na ceisteanna agus na freagraí a bheidh sibh chun úsáid ar an chlár, ceart go leor? Cinnte. Tá an t-ádh ort. Ní rómhinic a bhím chomh tuisceanach.

Nó freastalaí, cibé céard is fearr leat? Ó bhuel, níor mhaith liom tusa a bheith mar bhoss agam. Agus cén fáth? Ó, ag sclábhaíocht ó dhubh go dubh. Ó. Cé a cheapfadh é, a Phaidí?
Céard? Go mbeadh an áit seo ann. Go mbeadh páirtíocht agam i mbialann. An t-am seo anuraidh. Bhí mo shaol bunoscionn agus féach anois mé. Bhuel, céard atá agat anois? Níl tú cinnte go n-oibreoidh an áit seo amach? Muise ná bí chomh diúltach, ní fheileann sé dhuit. No, no. Tá eagla orm go mbeidh an áit seo ró-throm ar ár dteacht isteach. Bhuel, tá 's agam nach mbeidh mé ag saothrú mórán faoi láthair ach tar éis tamaill, tiocfaidh athrú ar an scéal. Yeah, tá súil agam.
Infheistíocht atá ann, a Phaddy, agus tá sé sin níos tábhachtaí ná an t-airgead a bheith a'inn anois. Bhuel, fhad is maireann muid leis an beagáinín atá ag teacht isteach. Ó, is nach mb'fhéidir go bhfaighidh tusa cúpla jab. Yeah, yeah, b'fhéidir. Tá mé díreach ag breathnú amach romhainn, a Phaddy, agus tá mé sásta an obair a chur isteach chun brabús a dhéanamh.
Agus cá dtagann do theaghlach sa phlean seo, Rita? Nach bhfuil sibhse anois sách mór le aire a thabhairt daoibh féin? Agus tar éis tamall, nach mbeidh mé sa mbaile an t-am ar fad nuair a bheas an áit ag déanamh brabús?
All right, yeah, I'm sure, táim cinnte. Bhuel, tá sé in am dom imeacht. Ní ceart d'éinne saol pearsanta a chur i mbaol ar mhaithe le gnó.

Déarfainn é, tá dúil ag Séamus i bpórtar ceart go leor. Má tá fhéin, d'aireofá uait timpeall na háite? Ba cheart duit breith leis go bhfuil sé ceart go leor go dtiocfaidh sé ar ais. Bhuel, b'fhéidir go gcasfaí liom amáireach é, má chastar déarfaidh mé leis é. Ar bhealach tá mé i bhfios.
Hó! Cuirfidh mise i gcuimhne dhuit gur dhúirt tú é sin lá eicínt. Ach, goidé? Ní inseoidh mé do Shéamus é sin nó beidh sé ag súil le deoch in aisce. Beidh fonn ort é.
An geall leat gur maith tirim atá sé faoi seo? Ag goil amach is isteach go Gaillimh achan oíche is dóiche. Fhad is nach ag siúl na gcnoic atá sé, cosúil lena dheartháir. Tá scéal aisteach éigin ann déarfainn.
Cé dúirt tú, Sarah?
Just frustrated tonight. Cén fáth go dtug tú mar a dheaid é?
Níl mé cinnte.
Cén fáth? An bhfuil náire ort go bhfuil Deaid ag foghlaim conas léamh? Ah, ní hé sin é. Ní hé sin an cúis leis. Bhuel, céard é mar sin? Níl 'fhios a'm. Ach, airím ciontach inniu.
Yeah. Tá sé an-trína chéile faoi. Beidh an dinnéar réidh go breá luath. Da. Tá brón orm faoi cad a tharla aréir. Níl 'fhios a'm céard le rá faoi ach bhuel.
Tá tú ceart go leor Jason, huh? Níl 'fhios a'm céard a tháinig orm. Ah bhuel, tá brú mór ort, huh, leis na scrúduithe ag teacht aníos.
Yeah, I suppose. Déanfaimid dearmad ar aréir, huh, agus tosnóimid arís as seo amach, huh? Thanks, Da.
Ah, Da. Geallaim duit go ndéanfaidh mé an-obair ar scoil le haghaidh na scrúdaithe. Beidh mé bródúil asat.
Dad, ní raibh mé dáiríre faoi do chuid léitheoireachta. Tá do chuid léitheoireachta faighte i bhfad níos fearr. I mean, is féidir leat go leor a léamh anois. Agus thug Iníon Ní Bheaglaoich an-chúnamh duit. Tá mé an-bhródúil asat. Bhuel, go raibh maith agat, Jason. Yeah.
Nuair a smaoiníonn tú air, nach raibh tú in ann léamh ar chor ar bith anuraidh? Bhuel, mar a dúirt tú, thug Ali cúnamh iontach dom, ha? I wish Iníon Ní Bheaglaoich would help me. Is fuath liom an unit seo. Tá sé chomh deacair. Sin smaoineamh iontach, Eimear. Ba cheart dúinn ceist a chur ar Ali faoi choinne grinds, ha? Domsa?
Nó do Jason? Cabhróidh sé leis an Ardteist, céard a cheapann tú? Ach ní fheicim aon chúis leis. Agus ar aon nós, nach mbeadh sé róchostasach? Ó, níl ganntanas airgid ag dul ag cur isteach ar oideachas mo mhac, ha? It's well worth thinking about. Labharfaidh mé le Rita, ha? Tusa agus do bhéal mór. Ní, ní, ní raibh mé d'aon ghnó faoi.
Grinds, what a nightmare! Bhí mé ag labhairt le Jason istigh ansin. Agus bhfuil chuile shórt socraithe eadrainn anois?
Cinnte tá. Ach bhí smaoineamh agam. Ceapaim go gcabhródh sé go mór leis an Ardteist dá mbeadh sé in ann grinds a fháil ó Ali. Ó, is céard a cheapann Jason faoi sin? Ó, delighted. Ach bhí faitíos air faoin gcostas. Bhuel, chuirfeadh sé brú orainn. Ní hé an oiread sin airgid atá le spáráil againn, tá's a't féin é sin. Bhuel, ní ceart go stopfadh sé sin muid.
Ach tá sé ag déanamh go maith ag an scoil mar atá sé. Níl an t-airgead sin againn dáiríre, a Phaddy. Ó yeah.
Tá £10,000 agatsa infheistithe i mbialann agus níl pingin le infheistiú in oideachas do mhac. Bhuel, dá bhfaighfeása níos mó oibre. Níl mo locht é go bhfuil obair gann ag an am seo den bhliain. Ó muise, seans go mbeidh rud eicínt sa mbialann duit nuair a osclaíonn sé.

Céard? Ní fheiceann tú é? Ní fheiceann tú é, an bhfeiceann? Bhfuil fhios agat, Rita, uaireanta níl fhios agam cén fáth ar phós mé thú ar chor ar bith.
An tseachtain seo ar an Samhradh Linn beidh muid i gContae Chiarraí, áit a mbeidh ár naoi